Tá ceithre bliain is fiche ann ó bhuaigh Naomh Áine Ráth Daingin Craobh Iomána Loch Garman. Bhris Naomh Máirtín a gcroíthe i 2019 agus bhriseadar sa chluiche ceannais arís siar i 2021. An éireoidh leo deireadh a chur leis an ngorta i mbliana? Nó an éireoidh le Naomh Máirtín a dtríú craobh in ocht mbliana a bhuachaint? Bhí Mícheál Ó Drisleáin agus Aoife O'Connor i Loch Garman, don chluiche ceannais.
Pasáil gairid ag dul ó dhuine go duine anso ach deis ansan ag Philip Dempsey. Luas maith sa cluiche ach gan aon scór le feiscint go fóill i bPáirc Chadwicks, Loch Garman. An ceann seo ardaithe arís ag Rory O Connor. An ceann san, an bhfuil sé sin níos fearr? Tá na maoir ag faire agus tá an chéad cúilín aimsithe ansan ag Cumann Naomh Máirtín agus an-scór ar fad. Chinnte Jim Horry ag lorg seilbhe ach tá sé thar n-ais ag Naomh Áine Ráth Daingin. Seo chugainn anois Cillian Byrne. Spás aige ag tabhairt fé cúilín. An ceann san ag casadh agus laistigh den chuaille. An-scór ansan ag Cillian Byrne. I bhfad níos fearr ó Naomh Áine agus is dócha go mbeidh siad an-sásta leis an dá phointe sin mar, mar a dúirt tú, bhí an seilbh acu ach ní raibh siad ag fáil na scóranna.
Rochford. Isteach sa spás istigh ansan. Dá chuid an pas a thabhairt uaidh ansan ag Liam Shacman. Agus gadaíocht eile arís ansan ag Barry O'Connor. Fillte ó na Sydney Swans go dtí fuacht Loch Garman agus deis anois ag Naomh Máirtín b'fhéidir dul chun tosaigh sula séidfear an fheadóg leathama. An deis ag Jake Firman, an réiteoir agus an maor sásta. Firman ansan ag aimsiú cúilín maith agus tá siad gafa cúilín chun tosaigh. Seo chugainn babhta amháin eile, Naomh Máirtín. Tá siad i gceannas, forlámhas go cinnte le cúig nóiméad anuas. An imirt ar aghaidh, an réiteoir ag scaoileadh leis sin agus tá brú arís. Táimid sna soicindí deireanacha ins an chéad leath anseo i bPáirc Loch Garman, Chadwicks. Deis ag Naomh Áine, b'fhéidir scór amháin eile. A aimsiú, tá fear sínte le gortú an ceann so goidte thar n-ais áfach ag Darren Codd dhá chúilín go dtí seo tráthnóna agus an ceann so ag a deireadh thar an trasnán an tríú cúilín ag Darren Codd agus i bpreab na súl tá an bhearna sin sínte amach go dtí ceithre chúilín deich in aghaidh a sé ach an-chríoch ar fad ansan. Bearna dúnta síos písín beag eile ach gan radharc ar chúl ag ceachtar dos na foirne so tráthnóna. Beidh le feiscint an mbeidh aon bhrat glas le cur in airde agus Naomh Áine ag teacht babhta amháin eile. Agus spreagadh ón scór deireanach sin, bhuel, smachtaithe go hálainn ansan ag Liam Óg McGovern ag teacht isteach. Coisíocht iontach agus scór den chéad scoth ansan ag Naomh Áine. An lucht leanta ag seasamh in airde ansan ag iarraidh tacú leotha. Tá buille faighte ansan agus an ceann seo curtha thar an trasnán aige agus címid arís ansan smachtaithe go hálainn ansan ag Liam Óg McGovern b'fhéidir cúilín an chluiche. Sea agus bhí mé díreach tar éis a rá faoin spás, tá spás ag teastáil, ní raibh siad á fháil sa chéad leath, fuair siad ansin é. Tá fuinneamh istigh sna tosaithe ach b'fhéidir soláthar a chur isteach uatha. Sea agus tá siad fáil sa láthair. Sin an rud, sin an difríocht go dtí seo. Gabháil den chéad scoth seo chugainn arís Naomh Máirtín agus é sin thar an trasnán, an modh díreach ansan, an fear lár páirce Jake Firman ag críochnú ach é sin an-simplí, teacht amach ón bpoc amach, pas amháin agus scór. Bhuel, greamú iontach ó Jack O'Connor agus bhí Jake Firman ar an ghualainn agus sin scór den chéad scoth ó Jake Firman. Tá an imirt ag leanúint ar aghaidh anso agus ag deireadh briseadh i bhfabhar thar n-ais ag Naomh Áine, Ráth Daingin. Seo chugainn amach arís í. Chomh fada le Andrew Moran agus na hógánaigh ar an bhfoireann sin. Tá taithí agus meascadh iontach idir taithí agus óige. Isteach dtí Liam Óg McGovern. Feabhas sa darna leath. Na cosa ansan aige. McGovern ag féachaint in airde. Seans ar scór do Naomh Áine agus sár chúilín ag Liam Óg McGovern agus an bhearna sin laghdaithe babhta amháin eile. Seo chugainn anois, Naomh Máirtín, Codd thar n-ais. Go luath ó dhuine go duine, Darren Codd. Cluiche maith imeartha aige siúd agus tá seans anois ag Naomh Máirtín ach an ceann san ag titim, ag tuirlingt agus an cúl báire ag déanamh dóthain. Tá brú ansan ar Andrew Kennedy agus tá cabhair ag teastáil, seans anso. Más féidir é a scúpáil isteach sa chúl, tá sé imithe isteach! Tá cúl ag Naomh Máirtín. Bhí deacrachtaí ansan ag an chúl báire é a ghlanadh agus ag deireadh an lae tá scór cinniúnach tagtha anso i bPáirc Loch Garman. Sea, chímid arís ansan. Deis ag an chúl báire. Bhí sé ag teacht amach, bhí sé ag lorg b'fhéidir buille saor. Chaill sé a chosaíocht ansan agus ag an deireadh, críochnaithe ins an líontán. aige Barry O'Connor agus cúl é sin. Sea, tá cúl glan ag scarúint na foirne annso i Loch Garman agus deich nóimead nó mar sin fós le dul. Buaiteoirí ag dul ar aghaidh thar ceann Loch Garman go dtí Craobh Laighin áit a casfaidh siad le buaiteoirí Chill Dara agus seans eile annso ar imeall na cearnóige brú ar Naomh Áine bhfuil calaois níl an réiteoir ag scaoileadh leis an imirt agus Andrew Kennedy bhí sé láidir. ceann san a bhainistiú ach an glanadh gan a bheith iontach agus seans ag Joe Barrett, Naomh Máirtín, a chur ceithre chúilín chun tosaigh agus é sin déanta. Bhí seans ag an gcúlbáire é a ghlanadh, níor oibrigh an pas agus ag an deireadh scór maith eile ansan ag Naomh Máirtín agus Joe Barrett ag aimsiú. Sin an t-am ag rá go bhfuil dhá nóimeat agus. Pé méid am cúitimh gortaithe a chuirfidh an réiteoir leis annso. I Loch Garman tá gualainn annso cúig phointe agus ag an deireadh seilbh coimeádta ag Naomh Áine, Ráth Daingin. Scóranna ag teastáil. Tá siad ceithre chúilín chun deiridh annso. Pas cliste amach chomh fada le Mark Furlong. Dhá chúilín ó bhuillí saora ónar tháinig sé isteach. Bhfuil an ceann san ag taisteal? Tá go deimhin! Thar an trasnán. Sár chúilín ansan ag Mark Furlong agus arís de phreab na súl níl ach cúl eatarthu. sár-iarracht ansan aige. Bhuel, bhí an muinín aige agus bhí sé tomhaiste go leor chun tabhairt faoi sin. Sin na clibirte imreoirí ansan, an réiteoir ag scaoileadh leis. Agus an réiteoir ag scaoileadh leis. Babhta amháin eile. Naomh Máirtín tar éis é sin a bhuachan. Ní rabhdar ag súil leis ach tá sé acu, deis, b'fhéidir, An ceann san ag dul thar, ó, ag an deireadh díreach laistigh den chuaille agus Ben Maddock ag aimsiú. Bhíodar ag súil b'fhéidir go gcaithfí isteach an sliotar ach ag an deireadh scaoil an réiteoir leis an imirt. Teacht amach dtí Maddock, bhí sé leis féin agus sin scór cinniúnach. Sea, bhuel tá an t-am i bhfad caite anso i Loch Garman. An réiteoir ag faire ar an uaireadóir agus sin é é, an chraobh tugtha leotha don cúigiú bhabhta ar fad ag Naomh Máirtín. Tuillte sa dara leath, bhíodar ar fheabhas ar fad ar fad. Agus níl aon cheist. Cúigiú craobh tugtha leo anso i Loch Garman ag Naomh Máirtín, iad buacach ar an scór deireanach anso fhéin, 22 ag Naomh Máirtín, naoi gcúilín déag ag Naomh Áine.
Absolutely buzzing. We had to fight so hard for every score in the second half was it was we had to work so hard for every point you know credit to the Anne's.